ọnịcha mmadụ anọkwa ya anyị jụrụ eju bala abalụ afa m bụ chineze nwanolue ada ọnịcha worldwide tata anyị nọ na ọgbọoye market nke dị n'ime ọnịcha ọnịcha ado na idu is also located at ogboli and dịka unu si wee fụ ọgbọoye market abụgo afịa nọgolu for a long time ejikwa ya malụ ndị ọnịcha after ose ọkwọdụ ọ bụlụ ọgbọoye and enwere ife dị iche iche a na-elegasị na ọgbọoye market enwere azụ ndụ enwere tomato enwe a lot of things and ndị ọnịcha anyị nọkwa ebe a na-eme ọfụma na-azụ afịa mana ka o si wee dị today we are going to do a lot of people interview ka anyị malụ ka fa si wee kwado ka fa si wee bido zụba afịa Tell us the history of Ọgbọoye market. Ka anyị baa n'ime afịa. onye amụma na onye mmadụ Mụ abụ azọ gịnị? Azụ iwe onye ọgba abụ na mbụ.

ee oge main market gbara ọkụ ndị ogboli olosi wee wepụta anị fa anọdụzi anya wa azụba ọgbọoye azụba there before the war wa ọsọ aya azụsịa ọsọ agbasịa ọsọ aya wa anatakwa continue kwa wa na-azụ ya So, kedu ife ị na-eme? ana m ele azụ fridge

anyị na-eme ọfụma ebe ọbụla akpọrọ onye ọnịcha ị bata ị ga-ahụ a- Unu enwere association n'afịa? ọ bụrụ ị sị gịnị anyị nwe anyị na-emekọ ife ọnụ anyị ada akpa oke na onye a bụ onye igbo na onye a bụ onye ọnịcha ebe ị fụrụ onye ọnịcha ị ga-ama na onye ọnịcha ma anyị ada akpa oke

na onye na-eli nni na-elota ebe o si aba ada iwuchukwu ọnwa ụfọdụ ụmụ nwaanyị niile ọ nọ n'afịa ọ na-enye anyị oge krismas ọ na-enye anyị half bag rice sị na o ji wee nyere anyị aka ma ndị igbo ma ndị ọ- ma ndị igbo nọ n'ime afịa ma ndị ọnịcha ọ da akpa oke ọ wee sị na o nwekwa ụmụ ọnịcha nọ n'obodo oyibo na-enyere ya aka a support mana anyị amarọ ndị fa bụ anyị wee sị ya na fa ga na-eje ife enwe enwe ife akụ akụ ogologo ndụ na arụ isi ike mmadụ ọzọkwa bịakwa nyelụkwa anyị aka afa onye afụ bụ osite osite nyere anyị loan o nyere anyị loan 50 50,000 n'ọgbọ ya o mesịa sị rapụkwa na ọ ego e suppose ịdị na-enye n'ebe nwanne anyị nọ nakụ nọdụ nwanne anyị eluo ụlọ ọ nya bụ onye na-enyere anyị aka ma o nwezikwa ndị ọzọ mụnwa amarọ na ọ nke mụnwa fụ n'anya ah, ngwa Kedu kedu improvement ị chọrọ ka e mee n'ọgbọ ya? Kedu ife ị fụ kịta ị ma na Ọnịcha need ka anyị lụpụta o nyelu aka gịnwa bido zụba afịa nri oge ị mago na ife isi ike a na nwere ọzọ onye zuru onwe ya. A- agụụ na-agụ anyị nri adịrọ ee na onye dị ndụ ọwa akpaba ego isi akụ bụ onye liju afọ ọwa akpaba ego onye agụụ na-agụ na-akpa ego ee ọrụ ya ka anyị na-ekwu mama biko kedu egwu i nwe egwu la ka egwu ọnịcha ị ma ị ga-agụ orere ee ana onwe ovu a na nwachi udo ka ị were ibe ị ga-enye oyi nye nwanne mgbasị nwanne ọya na nwanne na nwanne bụ eruluo yiri ime ọdụlụ olue ọ nya ee oge mbụ a na-asị na okwu ọnịcha adịrọ ka a na-ekwu mana kịta okwu ọnịcha dị ka a na-ekwu ya. ndị youth nọ kịta na-eme ọ bụ na ndị gboo na-eme mgba aka naabọ ndị ụmụaka kịta na-egosi fa na ife e ji bụrụ ọnịcha erika ị na-anụ o abụ m nwa onye ọnịcha aka naabọ nne m ọnịcha nne nne m ọnịcha nne mụta nne m ọnịcha nne m bụ nwa Okwudi n'Ogboli Olosi nne mụta nne m bụ nwa ob- ọ- ọ- onye Odoje nwa bụ nse na ọkpụ na Odoje na ana m enye unu ekene ọ bụrụ na mụ bụ nwoke

ọgbọ ya anyị nọbu anyị na-azụbukwa afịa before ọ nọkatazịa afịa yasazịa a kpọkọtabazịa ndị anị mmadụ Unu enwere association na Nigeria? mba Na dị emeka ifo. anyị anyị ị mago ọnụ ife ndị ọnịcha anyị na a na-abụ ụfọdụ e je e nye ụfọdụ a sị na ndị abịarọ ndị abịarọ wee yasasịa wee yasasịa anyị mana e nwere onye na-anọkọta anyị ọnụ from dịka from ime obi or from local government or individual onye dịka onye n'obodo ebupụta ọ sị na ọ na-etinye ya nọkọta anyị ọnụ mfe ọkwa ọkwa enyela anyị na bụ sọsọ agbanosiiteche o sitewala m na o nyere anyị 30 30,000 so kedu kedu ife ị nwere ikwu kedu ife improvement ị chọrọ ka ka ebute n'Ogboye anya kedu ife ị nwere ịgwa nne m ife a na-ayọkwanụ unu bụ ka unu nyela anyị aka ka unu nye anyị ego e nye anyị ife dịka ego ka anyị wee support otu a ndị igbo anyị na fa nọ na-abụ fa bịa egotesi ife niile na na akpa anyị wee je na-amalụ fa na penta na-ele anyị jezi ebe anyị na-ama na penta amati ya nke anyị na-agala ọnụ nke fanwa bụ ndị Igbo ndị mmadụ a na-agbagazi ebe a o nwerọ ndị na-abịakwutezi anyị otu ọ mezie side anyị a ọ da agazi aga na ọ sọsọ ebe ndị Igbo a nọ ka a na-elezi afịa kedu egwu ọnịcha ị nwere egwu anyị kọrọ kedu egwu ị chọrọ ịgụla anyị na egwu Ọ- egwu ndị eji emilikunụ nke chọkọ ọbụla nke ọbụla ka anyị nwata Ọnịcha mbịala ije na-ana m ae Ọnịcha mbịala ije na-abịa m ae anyị ga-ete o anyị ga-agba o anyị ga-ete n'okosi anyị ae Kedu ife- Ọnịcha anyị ekele Kedu ife ị nwere ịgwa ndị okwu Ọnịcha n'okwu Ọnịcha zitela anyị? ndị okwu ọnịcha ife m na-agwa unu bụ unu biko jili ka unu ji bikonụ nyelụkwanụ anyị aka ka ụmụnna anyị na-elote anyị otu ndị Igbo si elote elote ụmụnne fa biko e wetakwa unu mekwa ka o lu anyị aka na ọ bụrọ e wetakwa asị gị n'otu a ụfọdụ si asị gị na anyị na-emekọkwa ife ọnụ ọ na-agakwala anyị obele obele mana afịa na-ajụzi oyi ịghọta ọ mgbe gboo ka ọ na-ekwo ekwo mana kịta ọ na-ajụzi oyi improvement ife dịka otu anyị bụ widow na ịghọta ọ bụrụ na ọ nwere ka ha ga-esi nwee help anyị bụ ndị ọnịcha anyị nọ outside ịghọta ka fa help anyị ịghọta maka na ị sị na ọ ka ị dependịa sọsọ na afịa afịa da adị ebe a and ịmago na ibu mmadụ bụ ị ya-akwụ ụgwọ akwụkwọ ị ya-eme nke a ị ya-eme nke a so na ọ bụ na e nwe help fa nwere fa ya-enyela anyị aka fa nyela anyị aka afa m bụ Chineze Nwanogbu abụ m onye Ọnịcha onye Umudei afa m bụ Mrs. Ọnwụma abụ m onye Imo State mana a na-anụ m n'Ọnịcha ee o tego m bido rebe afịa n'Ogboye

ana m ele plantain so kedu onye nwere association mba association ndị union anyị enweghị union n'ọgbọ ya n'ọrụ n'ọgbọ ya so o nwego support unu nwetago from dịka local government or ime obi or maybe ofu individual

anyị ewechighakwa dị mma kedu kedu ife i think na a ga-emenwu n'afịa a ga-emenwu better to help improvement ah, improvement anyị ga-enwe unu dashi anyị adashi ya na ọ bụrọ nke inye anyị loan afịa anaghị agawa aga ebe a unu nwee ego unu ga-eji support anyị nwasị anyị were unu nke a were na support ahịa unu were na-azụ nke loan ahụ anyị anaghị emekinwu ya

ụmụada imo ndị ọma anti afa m bụ chineze nwanne mmiri abụ m onye ụmụdei biko ka ime iti kedu afa gị afa m bụ ekene chukwura onye ebee ka ị bụ abụ m onye ọnịcha onye ogbe ndịda ndị ụmụikem na-anụ m

three or four years ago osite a sị na osite weta the money mana a sị na a ga-epe ya back ee, dịka loan mana mụnwa esoro wee weta so mana amarọ m ka fa si wee nye ọkara ma mesịrị bịa wele ya nwebe okwu a sị na osite nyere ya for free na a ma refund ya mana o nwere ndị nọ na-akọleti ọga anya ndị e nyere the money n'aka fa wee distribute it to people so ụfọdụ kwụọ ụfọdụ akwụrọ mana mụnwa adịrọ aware amarọkwu m maka ya dị na m adịrọ interested receive that time so kedu improvement ị fụlụ ka

ehe so anyị nwa adịkwa happy a mata na anyị nwa nọ na shop mmadụ so nya bụ ka wee lutere anyị nwa aka na ife anyị nwa na-ayọzi ma ọ bụrụ nwe ebe enyemaka ga-esi wee bịa like ego anyị ga-eji ọ ga-eji wee nwee ike support anyị ha wee na-ebukwa ngwa afịa wee mekwa na ụmụnne anyị na-elotekwa anyị ndị ji ego elotekwa anyị nwa bụ ndị na-ama na-ejikwa n'ebe a kedu egwu ị nwere ịgụlụ anyị egwu ndị ndị ọnịcha kedu egwu egwuregwu ọgbọ egwu ikporo ogbe gụọlụ anyị ka anyị o nwekwa nke m ma agụ na amarọ m agụ egwu ị mago na eh, nọ- nọ onye nọ n'ọgbọ nwee ike ịbụ abụ ọgbọ ị ghọtago ehe then ikporo ogbe nwee ndị na-abụ na-abụ ikporo ogbe so okwukwe ka anyị nwa na-ekwe ekwe No, anyị so na so music ndị

ume amalụkwa na ụmụ ọnịcha nwee ife fa bụ nwekwa ife fa na-emepụta so jisi nụ ike unu na-alụ ka atọ ife a na-eti mbụ dibụ eze Igbo eze thank you dịka unu si wee fụ anyị azụsigo afịa nke taata Ogbe Oye na-aga ọfụma ka unu si wee fụ ndị mmadụ kwulu ka o si dị fa n'obi na fa na-emekọkwa ọfụma ndị ọnịcha anyị na-azụ afịa ma ndị nwunye a na-anụ anụ wee kwuo si na fa na-azụkwa ọfụma but na fa needili more improvement then we are reporting from Okwu Onitsha. Kindly follow us on our Facebook Okwu Onitsha, Instagram at Okwu Onitsha, Twitter Okwu Onitsha. Ado n'Idu love you. Take care.